k'a fɔ ko bibili bɛ ka bɔ san o san bibili kura bɛ bɔ san o san ko min jiginna isa yɛrɛ kan k'o tɛ yen bilen ɔ mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bali k'a ta hakilila fɔ dɛ nka anw yesu danabaaw b'a kalama yesu yɛrɛ ye kalan di ko sankolo ni dugukolo bɛ yɛlɛma ala ka kuma tɛ yɛlɛma a tomi kelen tɛ bɔ a nɔ na ala ka kuma b'a nɔ na ala min y'a di se bɛ o ala ye k'a mara a lakika adamadenw ka faamuyaliw bɛ yɛlɛma adamadenw ka miiriliw bɛ yɛlɛma nka ala ka miirili b'a nɔ na ala ka kuma b'a nɔ na tiɲɛ don fan dɔ fɛ bibili ala ta de don mɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a woloma nin ye ala ta ye nin tɛ ala ta ye o kɛra baaraba ye ɔ bibili kitabu bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ min b'an bolo sɛgɛsɛgɛli ni ala deliw barika la egilizi fɔlɔw nana o de jateminɛ k'a dɔn ko o de ye ala ta lakika ye sɔsɔli tɛ minnu na ɔ o ye bibili kitabu bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ ye layidu kɔrɔ ye eh, bi saba ni kɔnɔntɔn layidu kura mugan ni wolonfila eh, o bibili bɛ an bolo tiɲɛ don an b'a dɔn an balima egilizi wɛrɛw ye kitabu wɛrɛw ta k'a fara bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ in kan dɔw ta bɛ taa fɔ bi wolonwula ni wɔɔrɔ bi wolonwula ni duuru la ɔ an t'u sɔsɔ u bɛɛ n'u ka miiriw de don bibili traduction o bɛ sen na o baara bɛ taa ɲɛ sabu danabaw b'a faamu ko ala sago don siyaw bɛɛ kanfɔbaw bɛɛ ka a ka kuma sɔrɔ u ka kan na o baaraw bɛ sen na dɔw t'o faamu k'a ye ko bibili bɛ traduit bibili bɛ traduit dɔw bɛ miiri k'o ye bibili kura ye o tɛ bibili kura ye effort de bɛ ka kɛ baaraba bɛ kɛ musakaba bɛ don a la sɛgɛnba bɛ kɛ walasa ka bibili yɛlɛma k'a traduit kanw bɛɛ la bamanankan ni bɔbɔkan ni filakan ni eh, marakakan ni maninkakan ni awa siyaw bɛɛ senufokanw a bɛɛ lajɛlen na a bɛ taa jamana wɛrɛw la o cogo la fan wɛrɛ fɛ eh, traducteurw bɛ taa ɲɛ ka kɛ ni kalanw ni faamuyali kuraw ye awa u b'a lajɛ ka bibili améliorer i n'a fɔ a faamuli bɛ nɔgɔya cogo min na hali sura ni sura minnu bɛ bibili la bi ani versetw a sɛbɛn wagati la u tun t'a la o kalantigiw de ye o jateminɛ kɛ ka bibili tilan tilan k'a kɛ suran suran verset verset walisa an ka se ka yɔrɔw ye nɔgɔya la o bɛɛ ye dɛmɛliba ye mɛ ala ka kuma b'a nɔ na traduction fana n'i bɛ bibili yɛlɛma kan o kan na a bɛ kan fɔlɔ la cogo min na o kelen de bɛ kan kura in na a bɛ ka yɛlɛma min na fana o kɔrɔ i tɛ bibili fila ta k'a fɔ nin ye kunun ta ye nin ye bi ta ye k'u bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ ayi ko dɔ b'a fɔ ko yesu fagara dɔ b'a fɔ ko yesu ma faga i tɛ o ye bibili la o a bɛɛ ye kuma kelen de ye a kɔni bɛ kuraya eh, kanw bɛ yɛlɛma yɛlɛma cogo min na tuma dɔ eh, faransɛ bɛ fɔ cogo min na bi i b'a sɔrɔ a bɛ san ba kelen bɔ faransɛ tun tɛ fɔ o cogo la kan bɛ yɛlɛma yɛlɛma a ka diɲɛ kura cogo kan bɛ yɛlɛma yɛlɛma donc bibili fana o b'a traduit ka ka version kura dɔw bɔ mais kuma fɔlɔ min bɛ kɔrɔlen kɔnɔ o kelen b'a kɔnɔ mais kan bɛ yɛlɛma cogo min na o b'a dɛmɛli kɛ walasa mɔgɔ ka se k'a faamu bi denw kanw na fana a miiri de y'o ye mais k'a kɛ i n'a fɔ bibili kuma kura dɔ bɛ don dɔ b'a fɔ ko mariyama ye yesu bange dɔ b'a fɔ ko ayiwa ane de ye yesu bange o ɲɔgɔnna tɛ bibili la a bɛɛ ye kelen ye a kɔnɔ kuma bɛɛ ye kelen ye nka kuma bɛ yɛlɛma cogo min na bamanankan bɛ yɛlɛma cogo min na faransɛ bɛ évoluer cogo min na o bɛ bibili fana traduit k'a bɛn bi don kow ma walasa bi mɔgɔw ka se k'a faamu n t'a dɔn n'o yɔrɔnin fana bɛ faamu a la sinon k'a kɛ i n'a fɔ san o san bibili kura bɛ bɔ san o san kuma kura bɛ don min ni fɔlɔ taw tɛ kelen ye ayi o tɛ tiɲɛ ye ala k'an dɛmɛ matigi ka to an fɛ